le Tarlach Mac Con Midhe. Is seo Tarlach Mac Con Midhe ag caint libh. Agus mé i mo chónaí i gcathair Chur, bím ag plé gach lá le Gearmáinis na hEilvéise. Is canúint í seo nár thuig Gearmánach riamh. Teanga inti féin is ea í, beagnach. Tá stór focal faoi leith aici. Tá gramadach faoi leith aici. Sibhse a d'fhoghlaim Gearmáinis ar scoil, tuigeann sibh, Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Ins an taobh seo tíre, deirtear, Ich han, du hesh, er het, mir hent, ihr hent, Sie hent. Nár dhúirt mé libh gur theanga inti féin ab ea í? Ar chaoi ar bith, ní féidir a shéanadh go bhfuil a leithéid de chanúint ann. Tá daoine a labhrann canúintí áirithe eile agus ní admhaíonn siad é, dóibh féin fiú amháin. Tá dearcadh diúltach ann ar chanúintí ina lán tíortha. Ní gá ach smaoineamh ar na canúintí nach labhartar a thuilleadh, sa bhFrainc, mar shampla, agus in Eilvéis na Fraincise, áit inar maraíodh iad ins na scoileanna náisiúnta. Ina lán tíortha, ní ceart do dhuine uasal an chanúint áitiúil a bheith aige. Fágtar don ísealaicme agus do mhuintir na tuaithe í. Is fíor go bhfuil a lán daoine san Eoraip tar éis éirí as an gcanúint áitiúil agus an teanga chaighdeánach á labhairt acu anois, abair ón aimsir iarchogaidh i leith. Tá líon mór daoine san Iodáil anois ag labhairt Iodáilise nár labhair a seanaithreacha í. Agus tá an scéal mar an gcéanna sa Ghearmáin. Tá na canúintí i ndomhan an Bhéarla chomh marbh sin nach n-aithnítear go bhfuil a leithéid ann. Dúirt Éireannach liom cúpla bliain ó shin nach bhfuil canúint ag muintir Bhleá Cliath, nach bhfuil ann ach blas, accent. Agus 'dub' a bhí i mo dhuine. Is deacair domsa a leithéid a thuiscint agus canúint na hEilvéise mar chuid de mo shaol agam. An bhfuil aon rud i ndomhan an Bhéarla gur féidir a chur i gcomparáid le Gearmáinis na hEilvéise? Smaoiním ar an Albainis, Béarla Galltacht na hAlban nár thuig Sasanach riamh. Is fíor go bhfuil dearcadh diúltach ag na Sasanaigh ar an Albainis, go bhfuil dearcadh diúltach ag Albanaigh féin uirthi má tá siad beagán galánta, agus go raibh sé de dhualgas ar an scoil náisiúnta in Albain riamh an Albainis a ruaigeadh amach agus an Béarla a chur ina háit. Fiú san lá atá inniu ann, measann cuid mhór daoine in Albain nach labhrann siad Albainis ach go labhrann siad droch-Bhéarla. Tá daoine ann nach creideann gurbh ann d'Albainis Uladh agus a deireann nach bhfuil inti ach teanga a chum na Fir Buí le blianta beaga anuas toisc éad a bheith orthu le lucht na Gaeilge! Sin an deacracht le canúintí. Bíonn daoine ann i gcónaí a déarfaidh leat nach ann dóibh. Leis na céadta táthar ag rá ar fud na hEorpa nach ann do chanúintí réigiúnacha, nach bhfuil iontu ach blas nó b'fhéidir drochchaint lucht an aineolais. Is breá liom féin an Albainis. Measaim go bhfuil draíocht ag baint lena cuid filíochta, ó Rabbie Burns go dtí Hugh MacDiarmid. Cén fáth go mbíonn an éifeacht sin ag an Albainis orm? Mar gur máthairtheanga agam í ar bhealach. Chuala mé í don gcéad uair ó mo mháthair nach maireann, Áine Ní Chreag, nó Wee Annie Craig mar a tugtaí uirthi i nDoire. Cé gur Gaeilgeoirí Conallacha a muintir ó dhúchas, ní raibh focal Gaeilge ina cloigeann aici. Mar sin féin, ní Béarla a bhí aici mar theanga dhúchais, ach Albainis Uladh, de shaghas. Ní blas Ultach a bhí i gceist anseo, geallaim daoibh, ach canúint iomlán agus a stór focal féin aici. Saghas teanga idirghabhálaí idir an Ghaeilge agus an Béarla, mar a cheap mé, nó idir an Béarla agus teangacha eile. Nuair a bhí mé corraithe, deireadh sí, Don't fash yourself. Cosúil leis an bhFraincis, n'te fash pas. Chun a rá liom fanacht san áit ina raibh mé, déarfadh sí Rest there, cosúil leis an bhFraincis Reste là! Chun a rá nach nglacfadh sí le rud éigin, I'll not thole that. Nuair a bhínnse dána, déarfadh sí You're thrawn, chun a rá nach raibh an dara rogha ann, It's not will ye, but ye maun do it. Chloisinn na seoda teanga seo uaithi, mé im theangeolaí bheag agus mé im shuí in aice na tine sa seomra láimh leis an chistin sa teach s'againne i mBleá Cliath. Bhí go leor focal ann nár thuig mé. Uair amháin chuir an madra fearg uirthi de bharr rud éigin, agus i gcónaí nuair a bhí fearg uirthi chualathas tobar fíorghlan na canúna uaithi. Get oot! ar sise leis an madra, ye hoor's get! Chuir sé ionadh orm gur thuig an madra bocht an méid seo agus gur sciob sé leis láithreach. What's a hoor's get? arsa mise léi.

Bhí sibh ag éisteacht le Canúintí nach ann dóibh, podchraoladh le Tarlach Mac Con Mí. Má thaitin an podchraoladh seo libh, ar mhiste libh Like, Subscribe agus Share agus Comment a fhágáil más mian libh? Go dtí an tseachtain seo chugainn mar sin, slán!